mɛ kɔmi an ka cɛ duman dɔ min de y'an ka imamba ye adama salamanta an k'a reçu bi donc n'alahu taala sɔnna o ye nisɔndiya ye o ye hɛrɛ ye o ye karama ni bonya ye k'a di an ka plateau na magic pro tv plateau la donc an b'i fo kosɛbɛ an k'i wele an k'i invité i sɔnna an ka weleli kama an bɛ i fo ayiwa

o kɔfɛ an bɛ sɔli kɛ seydul wujudi kan n'o ye alakira muhamadu ye sɔlɔlahu alehi wasalam o kɔfɛ an bɛ filɛlikɛ jama bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ o mɔgɔ bɛ magic pro suivi an b'a bɛɛ lajɛlen fo a bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ la alhamdulilahi an nana o y'an invité alhamdulilahi an nana an yɛrɛ an bɛ magic pro baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛn la an b'i sule yɛrɛ fo kosɛbɛ kosɛbɛ inshallah eh, aw balimakɛ de bɛ ka kuma n'aw ye n'o ye imam adama salamanta ye mɔgɔ caman b'an dɔn inshallah an ka baara ye min ye o ye waajulikɛ de ye ani diinɛ lase fɛn o fɛn bɛ diinɛ ka ɲɛtaa ye o de ye anw ka wulikajɔ kun ye inshallah alhamdulillah vraiment an b'i fo kosɛbɛ k'alahu taala barika la i ya nali la

plateau kan bi an nakun ye min ye ka d'a kan adamaden ka ɲɛnamaya ala de ye anw da n'i y'a ye ala y'an da k'an ko diɲɛ kɔnɔ yan ten mhm. ala ma adamaden da ka adamaden to i n'a fɔ bagan mun kosɔn ala nana ni mun de ye mhm. n'o bɛ adamaden ni bagan diferansi ye mhm. o ye diinɛ de ye o tuma ala nana ni diinɛ min ye diinɛ yɛrɛ ka laɲini ye mun ye i b'a ye mɔgɔ si ka ɲɛnamaya tɛ se ka ɲɛ ni diinɛ t'a la mɔgɔ si ka adamadenya tɛ se ka kɛ yɛrɛ sago ye fo i ka kɛ diinɛmɔgɔ de ye o tuma diinɛ de ye fɛnba ye ale de bɛ adamaden ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ ɲɛ bari diinɛ bɛ adamaden bila sira ni fɛn o fɛn ye i b'a sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen y'i ka ɲɛnamaya ko de ye o tuma diinɛ ko yɛrɛ a bɛɛ tɛ alabato ye sule mhm. ala bɛ batu mhm. diinɛ na i masa ninnu ka haki mhm. i b'o di olu ma i sigiɲɔgɔn ka haki i b'a di o ma diinɛ hali bagan min b'i bolo wulu a ka haki i b'a d'a ma o tuma i b'a sɔrɔ diinɛ ye tali kɛ kote bɛɛ lajɛlen na diinɛ ma tali kɛ kote kelen dɔrɔn na mhm. a ma tali kɛ ala kote dɔrɔn na a ma tali kɛ masa dɔrɔn na mhm. a ma tali kɛ sigiɲɔgɔn dɔrɔn na mhm. o tuma diinɛ kɔni nalen de ɲɛni de kama dugukolo kan fɛn bɛɛ lajɛlen na wa hakɛ bɛɛ lajɛlen fana sabatilen bɛ sɔrɔ fɛn min kɔnɔ o de ye diinɛ ye o de ye diinɛ ye alhamdulila o diyara an ye kosɛbɛ eh, an tericɛ de bɔska ye ko debasko an b'i fo kosɛbɛ can na i ko magic pro émission o ka di i ye de bosco an b'i fo an ma ɲina fali ko kone an ma ɲina i kɔ i ni ce kosɛbɛ i ya commentaire duman na an ma ɲina ayiba o le sɛbɛra yan an ma ɲina i kɔ sidibe e de fana an ma ɲinɛ i kɔ an b'i fo kosɛbɛ laseni loseni plutôt loseni an b'i fo alhamdulila sisan baara bɛ daminɛ an karamɔgɔ mhm. bɛ toro dayɛlɛ la an karamɔgɔ min mɔgɔ min bɛ magic pro fɛ e ka dɔn e ka min kanu i yɛrɛ ye i b'a kanu i mɔgɔɲɔgɔn ye an b'a ɲin'a fɛ a ye direct partager a y'a partager pour que hadamadenw bɛ bɔ fili la ni magic pro nin dabɔra de pour que mɔgɔ caman bɛ bɔ fili la alihamudulila alu le bɛ annu jigi ye alu le bɛ se ka partager pour que mɔgɔ caman b'a ɛɛ bɛ émission nin filɛ donc. Euh, imamu min min nana kabako imamu a y'a lamɛn du début jusqu'à la fin min b'a la a bɛna a ɲɛfɔ a bɛna faamuya an karamɔgɔ sira dila i ma alhamdulilahi sule toujours an bɛ sagi ka foli sagi i yɛrɛ de ma komi an y'a fɔ an ko diinɛ ko ye adamaden ka ɲɛnamaya bi ɲɛ cogoya min na o bɛ ɲɛ diinɛ de kɔnɔ mhm. o tuma n'i bɔra diinɛ kɔnɔ dɔrɔn i ka ɲɛnamaya bɛ kɛ komi i n'a fɔ baganw bɛ cogoya min na mhm. o misaliya la k'a daminɛ an fa adama na fo ka na se ala kira ma sɔlɔlahu alehi wasalam mhm. ala ye cidenw de ci k'o tugu tugu ɲɔgɔn na mhm. o kɔfɛ ala ye nabi ɲumanw de ci k'o tugu tugu ɲɔgɔn na an filɛ wagati min na komi ala kira sɔlɔlahu alehi wasalam mhm. kuranɛ ko ala kira ma ko khatama nabiyin ko ale de ye nabi ɲumanw dafa ye ciden wɛrɛ tɛ na ala kira kɔ sɔlɔlahu alehi wasalam o tuma ala kira fana taala ka diinɛ to jɔnw bolo o de ye karamɔgɔ ninnu ye o tuma diinɛ karamɔgɔ ninnu fana mhm. olu de fana kan ka se k'o jija min b'a to u bɛ se ka diinɛ lase mɔgɔw ma ka wajulikan cɛɲumanw kɛ mhm. min b'a to adamadenw bɛ se ka kanda mhm. bari sule adamadenya ala ye adamadenya bonya ni fɛn min ye o ye kuma de ye naam i bɛ ala ka dannifɛn bɛɛ lajɛlen jateminɛ naam fɛn min bɛ kuma o ye adamaden de ye mhm. adamaden dɔrɔn tɛ dugukolo kan o mhm. an ka fɛn ka ca dugukolo kan faliw bɛ wulu bɛ yen mhm. nka fɛn min bɛ kuma o kumakanw tɛ kelen o kumakanw bɛ changer o ye adamaden de ye o tuma adamadenya yɛrɛ bonyana ni mun ye o ye kuma de ye hali ala yɛrɛ bonyana ni mun ye o ye kuma de ye bari ala dɔnna ni mun ye alquranul karim ala dɔnna ni kuranɛ de ye o tuma ala tun ni kuranɛ tun ma na est-ce que ala tun bɛ dɔn wa a ti dɔn o tuma ala yɛrɛ kumana de ala dɔnna o tuma kuranɛ kɔnɔ i bɛ taa suratul bakara kɔnɔ ala b'a fɔ a ko alif lam mim dhalika alkitabu la rayba fihi hudan lil muttaqina a ko nin kitabu in min ye ko sigasi t'a la ko a bɔla ala de yɔrɔ mhm. ko a bɛ mɔgɔ kanda mɔgɔ min siranna ala ɲɛ o tuma mɔgɔ min siranna ala ɲɛ cogo di mɔgɔ min ye kanda sira ta kuranɛ b'o de kanda mhm. ka dɔ fara i ka limaniya kan i ka kanda kan mhm. ka ni mɔgɔ min bana kanda sira la fiyewu kuranɛ tɛ se k'o kanda o b'o fɔ ala b'o fɔ an ɲɛna suratul bakara kelen kɔnɔ

minnu banna kanda sira la i n'a fɔ ala kira sallallahu alayhi wasallam mhm. ala kira ci la mhm. a tun diyala kira ɲɛ dɔw bɛ u ka se ka kanda ka ala kira ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ mhm. o ma se abu jahili tun b'o la walidu bunu mukirata tun b'o la abi lahabi tun b'o la ala kira a tun diyala ala kira ɲɛ o ka kanda sira ta ka ala m'olu da kanda kama ala ko inna lazina kafaru a ko ni mɔgɔ min kafiriyala sawaun alayhim a anzartahum am lam tunzirhum naam i y'a tigi waaju o i m'a waaju o ala ko mhm. ko a bɛɛ kelen naam ala nana mun fɔ a ko khatama allahu ala qulubihim naam a ko ale ala de y'o dusukun datugu mhm. ala k'an kisi dusukun datuguli ma amina adamaden ɲɛ ti yeli kɛ o adamaden dusukun de bɛ yeli kɛ mhm. o tuma dusukun de bɛ fɛn yira ɲɛ la naam o tuma ni dusukun in fiyenna ka ban i tɛ foyi ye kabako a ko ale y'o dusukun de fiyen ka tila k'o kulo mɛnni geren o tɛna waajuli kan yɛrɛ lamɛn kuma tɛ k'a fɔ ka kanda ma naam o tuma an b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi o ma o tuma kuranɛ ala dɔnna ni kuranɛ de ye mhm. o tuma silamɛw fana ka fɛn bɛɛ lajɛlen fana bɛ sɔrɔ min kɔnɔ mhm. o de ye kuranɛ ye mhm. silamɛ fana ka ɲɛnamaya complet ɲɛni k'i ka diɲɛ ɲɛ i bolo a bɛ sɔrɔ kuranɛ de kɔnɔ mhm. o tuma kuranɛ y'an bali fɛn o fɛn na ko nin man ɲi mhm. i b'a sɔrɔ hakiliman bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko nin man ɲi mhm. komi n y'a fɔ n ko diinɛ nana hakɛ bɛɛ lajɛlen de dafa n'a sɔrɔ an ka diinɛ tun nana ala bato dɔrɔn de kama sisan an tun b'a fɔ ko ala ye an da k'an bila a batoli la ka ala ye hakɛw bɛɛ lajɛlen de dafa i m'a ye kuranɛ kɔnɔ ala b'a fɔ a ko wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana a ko ale ala y'a latigɛ ko foyi kana bato fo dugukolo kan fo ala kelen mhm. sule sujudu bɛ bɛn fɛn min ɲɛ n'a bɛ bɛn sujudu ka bɛn a ɲɛ o de ye ala kelen ni ala tɛ sujudu tɛ bɛn foyi ɲɛ dugukolo kan fo n'a kɛla ala ye ka i bɛ tugu fɛn dɔ la ka fɛn dɔ don i ni ala cɛ mhm. o ni ala bato sira fana tɛ kelen ye mhm. a ko ale ala y'a latigɛ foyi kana bato dugukolo kan mhm. fo ala kelen a ko wa bil walidayini ihsana ko i ka ɲuman kɛ i bangebaaw ɲɛ o tuma adamaden masa fila ye jɔyɔrɔba de ye adamaden ka ɲɛnamaya la mɔgɔ si ka ɲɛnamaya tɛ sabati i masa fila kɔ o tuma sule n'i bɛ fɛ ka bila cɛw ɲɛfɛ i janto i bangebaa n'i bɛ fɛ ka bila cɛw ɲɛfɛ i cɛw k'i ye o ɲɛfɛ mhm. o k'a sɔrɔ i bangebaa bi i bolo fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ ala ni kira kɔfɛ i ko di o tuma n'i bɛ fɛ ka to cɛw fana kɔfɛ bɛɛ ka taa k'i to i masaw kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye n'o kɛla i bɛ to kɔfɛ o tuma ala ma sɔn ka adamaden da ten est ce que ala tun bɛ se k'an da ten o han mhm. ala tun bɛ se ka bɛɛ kelen kelen da k'a sɔrɔ i ma bɔ masa la ka mun kosɔn ala nana ni masako ye han naam bari ala nana ni masako ye a nana n'a ye hinɛ de kosɔn naam dirisa euh, dirisa tarawele an b'i fo ala nana ka bɔ paris la ok an b'i kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo sule ko bɛɛ lajɛlen ye kanu de ye o minw ye magic pro kanu o de bɛ magic pro fana ka invité o kanu siga t'a la ɔ diɲɛ ni lahara bɛɛ lajɛlen ye kanu de ye an b'a ɲini ala fɛ ala k'an kɛ ka fɛn ɲɛnama de kanu n bɛ fɛ i bɛ dugawu kɛrɛnkɛrɛnnin kɛ dirisa eh, dirisa ye ka bɔ paris eh. can na nin ye fidèle c'est un fidèle de magic pro dugawu ka kan ka kɛ nin kamele nin ye ah, alhamdulilahi an bɛ dugawu kɛ a ɲɛ n'i sera so dugawu k'a ye n'ala sɔnna inshallah so kɔnɔ dugawu fana bɛna kɛ a ɲɛ a bɛ tunga de la an b'a ɲini ala fɛ ala ka tunga diya n'a la je rappelle que imamu le mais karamɔgɔ kabako mori le bɛrɛ a bɛ fɔ an ɲɛna nin ye mori le ye kana tolo ɲɛ kɔmi an bɛna sɔgɔbi sɔgɔbi buga ye dɔɔni fɔ an ɲɛna a tun tɛ fɛ ka dɔ fɔ mais e ka a ka lɔn donc n bɛna n bɛna kɛ kɛ a b'a fɔ. ala k'an dɛmɛ quoi.
a bɛ lase. o tuma minnu bɛ tunga na. an bɛ dugawu kɛ ɲɛ ala ka tunga diya n'o la. amina ala. sule tunga ye denkɛw taayɔrɔ de ye. wa. denkɛw minnu y'a kanu ka faso jɔ olu de bɛ bɔ faso la ka taa tunga na. naam. o tuma tunga ma nɔgɔ. wa. o tuma ni mɔgɔ min taara tunga na. Mhm. tant que i ma taa ala sɔsɔ kɔni sira kan. Mhm. i b'a sɔrɔ i bɛ jate ala fɛ komi mɔgɔ min bɛ. jihadi la fi sabilillahi o tuma an bɛ dugawu kɛ an ka tungarankew ɲɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka tunga diya n'o bɛɛ lajɛlen na o taara nafolo min ɲini nafolo barikaman bɛ ala de bolo ala k'a di an n'o ma n'o ye fɛn sɔrɔ fana o kana ɲinɛ so kɔ mɔgɔ n'i ɲinɛna i bɔyɔrɔ kɔ a bɛ tunga gɛlɛya i ma bari bɔyɔrɔ de bɛ adamaden bɛɛ lajɛlen na ala ka tunga diya an ni an ka tungarankew la amina ala an dɛmɛ an bɛ masala fila mhm. i tun b'o la i bangebaga n ko bangebaa ka ko mhm. o tuma i b'i bangebaa de bila i ɲɛfɛ mhm. n'o kɛla i bɛ bila i tɔw ɲɛfɛ ka d'a kan masa ale sara tɛ sɔrɔ adamaden bolo ni ala ye fɛn o fɛn kɛ n'i ye fɛn o fɛn kɛ k'a di masaw ma mhm. a t'o sara bɔ o kosɔn ala kira ko sallallahu alayhi wa sallam a ko dangaden den min banna a masaw la a ko a ka fɛn bɛɛ kɛ ko a ti don alijɛnɛ kɔnɔ Allahu akbar a ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ a ti don alijɛnɛ kɔnɔ Naam. ka d'a kan mɔgɔ min kɛla danga masaw ka masaw sɔsɔ o mhm, den mhm. a i b'a sɔrɔ o ka jugu hali ni ala sɔsɔ yɛrɛ ye Naam. o misaliya bi komi i b'a fɔ den fitini mhm. ani makɔrɔba n'i y'o bɛɛ pini ko a si tɛ dumuni kɛ a bɛ digi jɔn na a bɛ digi den fitini de la mm, o tuma anw ni ala bɛ ten de ala sɔsɔ tɛ foyi kɛ ala la o ayi i bɛna mun de kɛ ala la k'o bɛna ala tɔɔrɔ mhm. o tuma n'i fɛn kɛ ala ka jɔn dɔ la o de bɛ ala tɔɔrɔ mhm. o tuma sule n bɛ fɛn dɔ fɔ bi n'i y'an ka bi denmisɛn ninnu jateminɛ mhm. i m'a ye o caman bɛ yen o barika bannen don kosɛbɛ fɔlɔla mɔgɔ ninnu filɛ mɔgɔkɔrɔba ninnu filɛ o tɛ foyi bɔ o mansaw ta la mhm. dɔ bɛ bɔ so ka na tunga na a bɛ fɛn o fɛn sɔrɔ hali a bɛ fani min don n'a bɛ taa so a t'a san mhm. n'a sera mansa ninnu de bɛ fani ninnu wari d'a ma mhm. t'i ka fɛɛrɛbɔ san ka bi dɔ bɛ bɔ so ka na ko n bɛna tunga na ko n bɛna na baara kɛ o bɛna na ka na kɛ siyɛ jennen ɲinini ye o bɛna kɛ an bɛ taa restaurant na mhm. o bɛna kɛ a bɛ muso dɔ ta a bɛ dɔ bila mhm. ale kɔni mago bɛ mun na ale yɛrɛ kelen ka vie mhm. o tuma mansaw min bɛ so olu dɔw bɛ seri min na o ka bon kɔnɔ sanji bi don yen mm. ale yɛrɛ hakili tɛ jigin o la ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi o ma musokɔrɔba ni cɛkɔrɔba bɛ sɛgɛn na ale yɛrɛ hakili t'olu la ale kɔni bɛ yan dɔrɔn mhm. min ka d'a ɲɛ dɔrɔn a b'o kɛ naam o tuma sule jurudon de ye jurusara ye mhm. n'i ka ɲɛnamaya taara o sira ninnu fɛ o tuma e fana bɛna kɔrɔ o ah? o tuma e y'i mansaw kɛ cogoya min na e fana den ninnu bɛna i kɛ ten de o mhm. tuma n'i kɛla i mansaw ma ɲuman ye ala fana b'i den d'i ma den min bɛ se ka ɲuman kɛ i ɲɛ o kosɔn ala b'a fɔ an ɲɛna kuranɛ kɔnɔ a ko hal jazaul ihsan illal ihsan a ko est ce que ko sara bɛ ɲuman na ni ɲuman tɛ wa mhm. ala ma sɔn adamadenw k'o jaabi ala de ye ɲininkali kɛ n'a fɔla ko hal arabukan na maana su'alun ala ye ɲininkali kɛ de a ko est ce que ɲuman sara mhm. o ye jumɛn ye bari mɔgɔ bɛ se ka ɲuman sara ni juguman ye sule mhm. i bɛ ɲɛ dɔ ma ka hɛrɛ k'a ɲɛ ka fɛn bɛɛ k'a ɲɛ a bɛ se k'i juguya ka ala n'i ye ɲuman kɛ ala fɛ yen o sara ye ɲuman de ye a ko hal jazaul ihsani a ko illa al ihsan i ko di ko ɲuman sara tɛ foyi ye ala fɛ yen arabu finman fo n'a kɛla ɲuman de ye nam o tuma hadamaden n'i ɲɛna mansa ninnu ma Ɔhɔn. ala fana bɛna fɛn dɔ bɔ e la min bɛna ɲɛ e ma alhamdulillah Mhm.
nam nam mansa ko Mhm. tulonkɛfɛn tɛ Mhm. n'i bɛ fɛ ka bɛɛ lajɛlen da ka bila i ɲɔgɔnnaw ɲɛfɛ Naam. o tuma i mansa ninnu minɛ i ko o bonya yira hali n'o kɔrɔlen don i bolo so kɔnɔ mhm. o bila i ka fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ a kɛla muso de b'i bolo a mhm. kɛla i bi baarada de la i kɔni i masa ka bon i bolo cogo min na mhm. i masa ka bonya yira bɛɛ lajɛlen na o cogoya la n'o kɛla a ka ca ala fɛ i ka ko bɛ mɛn si la bari masaw barika a n'olu ka duwawu o de ka fisa ni duwawu bɛɛ lajɛlen ye mhm. o tuma tuma dɔw la i bɛ kamalenkɔrɔ dɔ dafalen sɔrɔ mhm. ale bɛ dɔ fɛ ko a bɛ duwawu ɲini o bɛ ale bɛ barika ɲini na ale masa b'a bolo so kɔnɔ ale yɛrɛ hakili tɛ jigi o la k'a fɔ ko duwawu kan ka ɲini o fɛ mhm. ah? k'a sɔrɔ e bɛna duwawu ta jɔni fɛ min ka fisa ni i masa fila ye sule kabako a tɛ yen duwawu min ta yɔrɔ ka fisa ni bɛɛ lajɛlen ye o de ye mɔgɔ min bɛ taa duwawu ta a masa fila fɛ an karamɔgɔ dɔnki i bɛ fɛ k'a fɔ an ɲɛna ko i bamuso bɛ yen n'i ma taa duwawu ɲini a fɛ ka wari ta k'a di mori ma a tɛ jaabi wa. o tuma n'i bɛ fɛ ka mori duwawu ka jaabi i bolo. naam han ah, bari duwawu ninnu bɛ jaabi ni sariti dɔw de ye o. Mhm. i m'a ye nabilayi musa. naam n'ale tun bɛ ala wele. Mhm. ala tun ye yɔrɔ dɔ de kɛrɛkɛrɛ musa ɲɛ ko taa yen. Mhm. n'o ye turu sinina ye. o tuma musa bɛ taa yen. ala ko ko ne de ye kuru in kɛ barika ye naam ha mm. o tuma musa tun bɛ taa yɔrɔ barikaman de la ka taa kuma ala fɛ ala tun bɛ sɔn o tuma sisan n'i bɛ fɛ ka taa mori fɛ ka taa ala wele kɛ mhm. a k'a sɔrɔ mansa ninnu barika bi e nɔfɛ mhm. o tuma mori ta de bɛ fara o kan sisan mhm. k'i ka ko bila nɔrɔmali la. sari ɲininkali ye min ye eh, an ma ɲinɛ sanogo kɔ maa o sanogo an ma ɲinɛ i kɔ mm. ɲininkali ye min de y'an karamɔgɔ uh-huh. sari ni bangebaga duwawu t'i fɛ hali n'i ka miliyɔn ta ka taa di karamɔgɔ ma i y'a duwawu tɛ jaabi ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen ko masa duwawu t'i fɛ mm. ah, o mɔri si tɛ dugukolo kan min bɛ se k'i mago ɲɛ wa mɔri yɛrɛ hali n'a kɛra waliju ye hali n'a kɛra waliju ye wa mɔri yɛrɛ ni barika t'e fana nɔfɛ masa mm. barika mm-hmm. e tɛ se ka hali i yɛrɛ mago ɲɛ kuma tɛ k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ ma o tuma mansa ninnu barika mhm. o de b'i ka fitinɛ mana n'o kɔni bɛ yen i ka fitinɛ tɛ sa fewu ka sule nin yɔrɔ na an bɛ kuma bi an bɛ kuma an ka jɛnɛsi fɛ bi mhm. jɛnɛsiw jɛnɛsi ninnu naam minnu fɛ ko diɲɛ dana kura de ye sisan mhm. sisan han portable ko clé in na iphone 11 12 olu bi jɔrɔ ni o de ye a 13 yɛrɛ bɔra a 13 yɛrɛ ma bɔ wa o b'o san k'a di sunguru ninnu ma olu kɔni olu ka haminanko bɛɛ lajɛlen ye o de ye o tuma i b'i to o la ten sisan k'a sɔrɔ cɛkɔrɔba mako bɛ cɛmɛ k'a sɔrɔ cɛkɔrɔba bɛ yen sisan o tuma sisan ala bɛna ka na dingɛba dɔ de segin i ɲɛfɛ mhm. sule i bɛ bala k'a mɛn dɔrɔn ko kamalen ko a taara kaso la hmm? e b'a fɔ ko a taara kaso la k'a kɛra cogo di aa ah, k'o nan'a minɛ k'a ye fɛn dɔ ɲagami o tuma o b'a sɔrɔ mansa ninnu dimina i kɔrɔ mhm. o tuma n'olu dimina i kɔrɔ dɔrɔn ala yɛrɛ bɛ dimi i kɔrɔ n'i mansa fila dimina i kɔrɔ dɔrɔn ala bɛ dimi i kɔrɔ ni remis a remis mixé c'est-à-dire a remixé c'est-à-dire na kɔfɛ tuguni c'est-à-dire ni i bangebaga fila dimina i kɔrɔ kɔrɔ dɔrɔn o kɔrɔ de ko ko c'est-à-dire ala ka hinɛ ala ka hinɛ de bɛ tigɛ i la ten o bɛ datugu i ma dɛ naam bari i ka diɲɛlatigɛ sababu ye olu de ye han a b'i la merveille ahɔn o i ka ko bɛɛ lajɛlen ɲɛli sababu naam o bɛ bɔ i mansa fila de la o de ye ka so pasima ye hmm. sule kana ɲinɛ yen kɔ n'i ma ɲinɛ yen kɔ i ka laɲiniw i tɛ dɛsɛ u la fewu i m'a mɛn bamananw bɛ to k'a fɔ ko dugawuden ko a bɛ sɛgɛn ko a tɛ malo mhm. o tuma anw fɛ anw bɛ fɛn dɔ kɛ malo ye o tɛ malo ye mhm, ah? mhm. misaliya la i ma se k'i ka so sara so sara bon sara o nana ko bon juru b'i la ka na ko i ka bɔ ah? o tɛ malo ye o ah? min ye malo ye han mhm. dɔw bɛ yen i taara ka taa kɔnɔ da waliden dɔ la mhm. tɔgɔ b'i la jamu b'i la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko nin y'i den ye i m'a furu den b'i n'a cɛ o tuma malo si tɛ yen malo min ka bon n'o de ye an b'a ɲini ala fɛ ala k'an kisi o ma o tuma ni dugawu b'i kɔ mhm. a ka ca a la fɛ fɛn min ye lebuko ye ala b'i kisi a bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ala an dɛmɛ an karamɔgɔ an bɛ to nin na k'i ɲininka c'est-à-dire eh, dangaden mhm. tɔgɔmaseri mhm. juma de bɛ duwawuden mhm. tɔgɔmaseri juma de bɛ parce que bi e k'a dɔn bi ni nafolotigi eh, annu ka nafolotigi dɔw ye ala an dɛmɛ abijan kɔnɔ yan mhm. o t'o bamuso bonya mais nafolotigiw kɔni o de bɛ mais ninnu ye dangadenw de wa duwawuden ayiwa alihamudulilayi nafolo o tɛ dugawudenya tamasiyɛn ye mhm. o tɛ dangadenya tamasiyɛn ye mhm. nafolo bɛ ala bolo mhm. ala b'a di mɔgɔ ma min y'a diya sule ala bɛ se ka nafolo di dɔ ma nafolo bɛ se ka kɛ sababu y'a tigi ma k'a to a tigi ka kunko gɛlɛya lahara o b'a sɔrɔ ala dimina a tigi kɔrɔ ni ala dimina i kɔrɔ ni ala ye nafolo d'i ma sisan i bɛna nafolo ta cogo di mhm. i bɛna kɛ ka ala sɔsɔ n'a ye mhm. o tuma i bɛna ala sɔsɔ fɛn o fɛn kɛ n'a ye ala bɛna o bɛɛ lajɛlen de labɛn k'a bila i ɲɛfɛ lahara mhm. sule dugawudenya tamasiyɛn n bɛna dugawudenya tamasiyɛn fɔ i ɲɛ denmisɛn na denmisɛn min bɛ mɔgɔkɔrɔba bɛɛ bonya hali na e ɲɛ t'a yɛrɛ masaw la mhm. a kɔni bɛ walitaw bonya mhm. o ye dugawuden de ye ka mɔgɔ o mɔgɔ ta man bon a bolo mhm. i b'a sɔrɔ mɔgɔ si ta man bon o bolo ale bi bɛɛ lajɛlen de masa dɔgɔya mhm. o tuma an b'a ɲini ala fɛ ala k'an kisi o ma sule nin yɔrɔ la an t'i tɛmɛ mhm. n ɲɛ bɛ fɛn dɔ la bi a ye ne yɛrɛ kamana gan bi denmisɛn ninnu na mhm. mɔgɔ i n'i cɛɲɔgɔn bɛ kɛlɛ la n'a bɛ se ka ɲɔgɔn bugɔ a ye ɲɔgɔn bugɔ k'a kana ɲɔgɔn masa nani hmm. ala kira delila k'a fɔ a ko danga ko den min b'a masa danga u ye kira ɲininka ko sala o ye den sugu jumɛn hmm, hmm. ko mɔgɔ min b'a mɔgɔninfin ɲɔgɔn masa nani a b'i ta sara o tuma e de y'i yɛrɛ masa nani sisan a bɛ komi ale min masa nani bari n'i ye mɔgɔ nani a b'a ta sara kɛ mhm. ala ko wa jaza'u sayyi'ati bi sayyi'a misluha juguman sara ye juguman de i ye mɔgɔ masa nani a tigi fana y'i ta nani a bɛ mhm. komi e de y'i dafa i yɛrɛ masa la ka ɲɛ mhm, mhm, o tuma an bɛ min fɔ denmisɛnw ye k'i barika ban k'i ka ko bɛɛ lajɛlen tiɲɛ a caman bɛ yen nɔ a bɛ kɛ masa nani de fɛ o tuma o ɲɔgɔnna kojugu tɛ yen k'a ɲɛ b'a la bi o de ɲɔ ɲɛnen don bi fan bɛɛ lajɛlen fɛ sule nin yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka sen bɔ yen quoi dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ i b'olu yɛrɛ de olu bɛ yɛrɛ réseaux sociaux kan spécialement ka taa dɔ ta k'o bamuso nani k'o fakɛ nani diɲɛ bɛɛ lajɛlen b'a mɛn han i b'a dɔn nin ko ninnu ye dabalibanko ye sa kɔni i kelen a tigi kelen u t'i bɔ i bɛ taa masa nani diɲɛ bɛɛ lajɛlen k'a mɛn o tuma réseaux sociaux kan a bɛ komi sisan mhm. e bɛ k'i yɛrɛ de masa nani mhm. ah, bari i min masa nani nin a bɛ se k'a ɲɔgɔnna fɔ i ma mhm. n'a y'a fɔ i ma sisan ale min y'a ta sara nin ale ta tɛ jate dɛ e min fɔlɔla k'a kɛ nin e de ta bɛ jate o tuma nin bɛɛ lajɛlen ye dangadenya sira dɔw de ye e b'a fɔ ko n ye dugawuden mhm. ko n bɛ wari di masa ma mhm. n bɛ hinɛ masa la mhm. e bɛ k'i masaw di nani ma don o don nin fana bɛɛ lajɛlen ye dangadenya sira dɔ de ye an b'a ɲini ala fɛ ala k'an kisi o ma amiina komi an y'a fɔ an ko diinɛ ka laɲini ye diɲɛlatigɛ bɛ ɲɛ adamaden bolo cogoya min na bari adamadenya mhm. a sigilen don hakɛ de kan mhm. diinɛ yɛrɛ sigilen don hakɛ de kan mhm. ala ko ko dan de bɛ bɛɛ lajɛlen na ko tilka hududullahi wa man yata'addaha faqad zalama nafsa alimami a ko n ye dan de kɛ fɛn bɛɛ la inna allaha la yuhibbul mu'tadin ala ko ko dansagoba k'o man di ale ala ɲɛ ala ko i ka dan yɔrɔ min na dan yen dan yen ala ko i ka dan yɔrɔ min na ko dan ye i ma ye ala kira sɔlɔlahu alayhi wa salam don dɔ la sahaba ninnu mɔgɔ dama dɔ o bɛnna fɛn dɔ kan u nana fɔ ala kira ye sɔlɔlahu alayhi wa salam o ko anw ti fɛ ka dumuni kɛ tile fɛ an ti fɛ ka muso furu an ti fɛ ka da dɛbɛn kan ka sunɔgɔ olu ka limaniya n'u ka ala ɲɛsiranya tun sela o niveau la mhm. o k'o tɛ muso furu mhm. bari n'i ye muso furu tuma dɔ la muso bɛ se k'i empêcher ka bɔ i ka alabato ko dɔw ma mhm. ah? denbatigi caman bɛ yen nɔ ni kow cayala olu ma est-ce que o bɛ misiri masɔrɔ wa o t'a masɔrɔ o tuma muso bɛ adamaden sogolaya ka bɔ i ka ala ko dɔw ma n'i bɛnna muso dɔw ma o tuma olu ko k'o tɛna muso furu ka da ka sunɔgɔ olu ko ko o bɛna wagati min kɛ da ka sunɔgɔ la mhm. olu bɛn'o kɛ alabato la mhm. o tuma i sigilen siège kan mhm. ou bien i sonsorolen i bɛna sunɔgɔ fitini min kɛ olu ka ɲɛnamaya sunɔgɔ bɛna kɛ ten o tɛna dumuni kɛ tile fɛ o bɛna sun o taara ka taa nin fɔ ala kira ye sɔlɔlahu alayhi wa sallam ala kira y'o jaabi a ko ne bɛ dumuni kɛ tile fɛ n bɛ muso furu wa n bɛ sunɔgɔ o yɔrɔ bɛɛ la kuranɛ aya jiginna o kan a ko ka tugu ala ka ciden kɔ ko ala tɛ dansagobaa fɛ o tuma sule i b'a sɔrɔ hali diinɛ yɛrɛ la dansagomɔgɔw bɛ yen a minnu dan tɛmɛnen don diinɛ ko la o bɛ fɛn dɔw kɛ diinɛ na ka mɔgɔw tɔɔrɔ ka mɔgɔw fɛgɛ k'a sɔrɔ diinɛ yɛrɛ ka laɲini tɛ o ye diinɛ ka laɲini ye la paix de ye côté bɛɛ lajɛlen fɛ o tuma diinɛ tɛ fɛn ye ko fɛn min bɛ kɛ dansago ye dɔ kan mhm. o côté foyi tɛ diinɛ na mhm. ko a bɛna tɔɔrɔ se dɔ ma mhm. o tuma dansagola o ko man di ala ɲɛ ala ye dan de sigi bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ a ko nin de ye ala ka dan ye i mansa minɛ sigiɲɔgɔnya hakɛ furuɲɔgɔnma hakɛ den ni mansa hakɛ hali n'i ni mɔgɔ sigila ɲɔgɔn fɛ mobili kɔnɔ ka taa se a jigiyɔrɔ la hakɛ dɔ de b'aw ni ɲɔgɔn cɛ o tuma diinɛ nakun ye adamaden ka ɲɛnamaya ɲɛni de o tuma n'i bɛ fɛ k'a dɔn danaya mɔgɔ dɔn mhm. mɔgɔ min bɛ yen sule y'a dɔn danaya tɛ yen bi mhm. ala kira ko awwalu ma tafkiduna min diinikum al amana mhm. kira ko ko fɛn fɔlɔfɔlɔ min bɛna bɔ diinɛ na k'o ye danaya de jɔn de dalen don jɔn na bi famille kɔnɔ cɛ ni muso o ka gbɛrɛ a si dalen tɛ ɲɔgɔn na ah? cɛ yɛrɛ n'i ka wari tununna i ka so kɔnɔ i ka bon kɔnɔ i hakili bɛ jigin muso de la ni muso ka wari tala a hakili bɛ jigin a cɛ de la ah? o tuma misiri kɔnɔna na ni wari dila alimami ma han ni waa tan dila alimami ma ɔ alimami tuma dɔw la da kɛlen tɛ alimami na misiri kɔnɔ mɔgɔw o si dalen tɛ ɲɔgɔn na mɔgɔ si de dalen tɛ ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ silamɛya yɛrɛ nakun ye danaya diinɛ de ye o tuma danaya kira ko ko danaya de bɛna wuli ka bɔ diinɛ na o tuma ni danaya kɔni bɔla diinɛ na ka ban o ye diinɛ binnen ala k'an kisi o ma o tuma danaya diinɛ bɛ danaya de fɔ mhm. sule n'i bɛ fɛ ka danaya mɔgɔ dɔn mhm. mɔgɔ min ka diinɛ b'a sɔbɛ ma o de ye danaya mɔgɔ ye mhm. ah? bari mɔgɔ si tɛ se ka diinɛ minɛ k'a bila fɛn bɛɛ sanfɛ fo a ka sɔrɔ danaya n'i y'a ye mɔgɔ min ka danaya diinɛ ko ka bon ka i n'a fɔ ala kira b'a fɔ ko ni diɲɛ laban bɛna se mɔgɔw bɛna diinɛ birifini ta k'a biri o kan k'a sɔrɔ o tɛ ala mɔgɔw ye o fana mɔgɔw bɛ yen bi ka diinɛ kɔni o ka laɲini bɛ danaya de nɔfɛ ni mɔgɔ ye min bɛ diinɛ sira kan mhm. i b'a sɔrɔ danaya de b'a la mhm. o tuma diinɛ laɲini ye min ye adamadenya la mhm. tuma dɔ la a bɛ bɛn silamɛ caman kɔnɔ k'a fɔ ko diinɛ laɲini ye lahara de ye han n'i y'a mɛn lahara i bɛ bɔ yan de fɔlɔ o ɔ o tuma yan bɛ ɲɛ cogo di han i b'a sɔrɔ karamɔgɔ dɔw bɛ olu ka waajuli bɛɛ han n'i nafila seli i bɛ don alijɛnɛ kɔnɔ mhm. han n'i sun kɛ i bɛ don alijɛnɛ kɔnɔ mhm. han ɔ n'i y'i jaga bɔ i bɛ don alijɛnɛ kɔnɔ mhm. o tuma mun de bɛ diɲɛ yɛrɛ ɲɛ sisan han mun de bɛ diɲɛnatigɛ yɛrɛ ɲɛ an bolo olu da ti maga o la o tuma diɲɛnatigɛ o bɛ ɲɛ ni fɛn min ye mhm. o de ye diinɛ ye sule n'i ye jateminɛ kɛ mhm. ala ye diinɛ da halalaw de b'a la haramuw de b'a la o tuma ala ko fɛn jumɛn de haramulen don mhm. n'o kɛli bɛ ala tɔɔrɔ o foyi tɛ yen o tuma ala ko fɛn o fɛn ma haramu de don i b'a sɔrɔ a man ɲi i yɛrɛ de ma han adamaden mɔgɔ i kelen dahirimɛ a ka nɔgɔ kojugu ka sule n'i bɛ sunguru tigɛ han naam a o dahirimɛ tɛ sɔrɔ mɔgɔ bolo dɛ Can. i bɛ mɔgɔ caman ye bɛɛ lajɛlen kɔfɛ mɔgɔw kamana bɛ gan o ka wariko la i b'a sɔrɔ ale b'a ta a b'a di sunguru de ma o tuma n'a fɔra ko i balo o bɛ sɔrɔ i bɛ se k'o sɔrɔ mɔgɔ i bɛ mɔgɔ sɔrɔ min b'i dɛmɛ ka n'i donna kow la kow minnu man ɲi diinɛ ma i b'a sɔrɔ a ko tɔgɔla bɛ jouer i yɛrɛ kan ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi o ma. a bɛ jouer i yɛrɛ de kan a bɛ jouer i yɛrɛ ka ɲɛnamaya kan a bɛ jouer i garisɛgɛ kan n'a fɔ i ɲɛna ko kana sunguru tigɛ a tɛ ala de tɔɔrɔ dɛ a tɛ ala nɔ a tɛ ala tɔɔrɔ naam a bɛ e min b'a kɛ nin mm. a bɛ jouer i yɛrɛ de kan naam bari n'i b'a la sisan ni i donna ko sugu ninnu na mm-hmm. a bɛna o de bɛna don i kun na i bɛna bila fɛn bɛɛ sanfɛ naam han mm-hmm. hali n'i bɛ baara kɛyɔrɔ la i b'a sɔrɔ i ka rendez-vous min bɛ hakili b'o de la hali n'i bɛ misiri kɔnɔ rendez-vous min b'i bolo hakili b'o de la n'ala ma fara i kan yɛrɛ misiri yɛrɛ tɛna sɔrɔ tuguni n'ala ma fara i kan i ka baara yɛrɛ bɛ tiɲɛ dɔw yɛrɛ bɛ baara kɛ yɔrɔ wari ta k'a di sunguru ma baara bɛna tiɲɛ i bɛna bila ka bɔ baara la ale muso kelen bɛna i to yen tuguni a bɛna taa to ni cɛ wɛrɛ ye tuguni. a muso dɔw bɛ yen yɛrɛ ko ko ni i ma e magara la dɔrɔn olu mako salen ye. ɔhɔ o musow bɛ yen.
an musow bɛ yen nɔ quoi han ayi n'i yɛrɛ kɔni hali ni i kola diɲɛ nasi bɛɛ lajɛlen na han n'i taara toucher olu la dɔrɔn o ye o siri bɛɛ o ye o labɛn bɛɛ lajɛlen de tiɲɛnen ye o kosɔn sule n bɛna kuma nin dɔ dayɛlɛ nin yɔrɔ la minnu bɛ garisigi ko ala deli yɛrɛ kɛ nafolo ko ala deli garisigi ko ala deli kɛ mɔgɔw ɲɛ ka caya olu caman base ye mun ye u b'a fɔ i ɲɛ bon n ka dɛrɛ ye nin ye jija i kana se ka jɛnɛya kɛ o kɔnɔna na bari i bɛ se muso dɔ ma o b'i yɛrɛ garisigi siri y'a dɔn ala kira ka kuma na ko muso dɔw bɛ yen ko tere b'o la han muso dɔw bɛ yen hali sungurutigɛ tɛ furu sira ninnu fɛ n'a b'i kun a b'i garisigi ko gɛlɛya kosɛbɛ a b'i ka hɛrɛw gɛlɛya o bɛ o bɛ muso la. c'est à dire a muso kalitew. a muso kalitew bɛ yen n'o b'i bolo. i ka hɛrɛ ye min ye i bɛ hɛrɛ min fɛ i t'a sɔrɔ ɔhɔn o caman bɛ yen kira yɛrɛ ka hadisa dɔ sela ma a ko ni tere bɛ fɛn na a ko tere bɛ muso la o tuma n'i bɛnna o muso sugu ma a b'i ka ɲɛnamaya gɛlɛya i bolo. solution ye jumɛn de ye sisan. bon alhamdulilayi ala ye fɛn o fɛn da dugukolo kan han ala ye solution kɛ a bɛɛ lajɛlen na han fɛn o fɛn bɛ yen. ko teremafɛn de don mhm. a bɛɛ lajɛlen solution bɛ sɔrɔ kuranɛ de kɔnɔ kurana sule kuranɛ ale kurana de bɛ ta ka furakɛ kuranɛ de bɛ ta k'a furakɛ tere bi mɔgɔ min na naam e ka kurana min lɔn n ka kuranɛ min dɔn nin ani e bɛ min dɔn nin min bɛ kalan haramu kɔnɔ ani min bɛ kalan an ka misiri kɔnɔ kuranɛ tɛ tajiwidi dɔrɔn ye dɛ han bisimilahi rahmani rahim o dɔrɔn tɛ kuranɛ t'o dɔrɔn ye naam o tuma kuranɛ bisimila a kalanna ka ɲɛ mhm. o tuma aya jiginna ni barika min ye mhm. a n'a sɛbɛnna ni harifu min ye mhm. ani mɛlɛkɛ min jiginna n'a ye ani a jiginna ciden min kan nin nin bɛɛ lajɛlen hɔrɔma ni barika de ye o tuma nin bɛɛ lajɛlen de bɛ kuranɛ na a bɛ se ka furakɛli kɛ a bɛ se ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ adamaden ka ɲɛnamaya bɛ se ka ɲɛ cogo cogo la a bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ kuranɛ kɔnɔ ka sɔrɔ n tɛ ɲina anw fɛ yan nɔ quoi mhm. anw ye kuranɛ bila kɔfɛ kojugu naam écoute an ye kuranɛ to kɔfɛ kojugu naam misaliya la tawureta filɛ nin ye mhm. tawureta bɛ yahudiya ninnu bolo mhm. est ce que i bɛ mɔgɔ joli ɲininka ko min yɛrɛ ye tawureta yɛrɛ y'a ɲɛ na fɔlɔ tawureta bɛ yen hali sini a bɛ yahudiya ninnu bolo wa o ka savantba ninnu n'o ka kodɔnnaba ninnu o bɛɛ lajɛlen bɛ former ni tawureta de ye o bɛ yahudiyaw bolo juif ninnu o tuma nasara ninnu linjira b'olu bolo n'o ye bibulu ye o tuma o bibulu fana kɔnɔna na yɔrɔ minw bɛ yen n'o ye kabako yɔrɔw ye n'a bɛ se ka mɔgɔw ɲɛ a bɛ se ka adamaden hakili dayɛlɛ a bɛ se ka mɔgɔ hakili dayɛlɛ a bɛ se k'i faamuya ko caman na mhm. o yɔrɔ ninnu caman bɛ yen o y'a ta ka bɔ bibulu kɔnɔ i m'a ye fɔ la ko bibulu ma dafa o tuma mago ɲɛ yɔrɔ ninnu o y'olu ta ka bɔ a kɔnɔ o bɛ ka baara kɛ n'a ye o bɛ ka kabako kɛ n'a ye diɲɛ kɔnɔ mhm. o tuma silamɛw sisan mhm. kuranɛ b'an bolo ala ye kitabu fɛn o fɛn jigin a bɛɛ jiginna ni gindo ni sɛgɛrɛ min ye ani barika min b'a la a bɛɛ lajɛlen dafalen don kuranɛ de kɔnɔ ka kuranɛ bi anw bolo anw ma se ka foyi kɛ ni kuranɛ ye mhm. fo ka konkuru kɛ n'a ye mhm. ka ɲɔgɔn dan kuranɛ kalan na mhm. ah? o tuma kuranɛ nafa ye o dɔrɔn ye wa kuranɛ bɛ se ka furakɛli kɛ ah? silamɛya la eh, ni silamɛw ɲininka sisan anw silamɛw filɛ n'an ka mɔgɔ banana an b'a kɛ cogo di an bɛ taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la de ah? hali ni ko i bɛ taa mɔgɔ fɛ k'a k'i ka mɔgɔ furakɛ ni kuranɛ ye ko bida de don o bɛɛ ye musirikuya de don o tuma sisan e kɔni o ye bida ye sa o y'e ka faamuya ye o tuma e bɛ taa sa dɔgɔtɔrɔso min na nin olu bɛ taa mun de kɛ i bɛ taa furakɛ ɔ pikiri biɲɛ min bɛ kɛ a la a bɛ pikiri fɛn min i b'a sugu dɔn wa a bɛ furakisɛ min kuru paracetamol ninnu i b'a dɔn k'a fɔ fɛn sugu min de don wa i t'a si dɔn ka i b'o kuru ka i yɛrɛ ka kuranɛ min i b'a si dɔn k'a fɔ ko nin ye kuranɛ yɛrɛ de ye foyi ɲagaminen t'a la anw banna o la ka kuranɛ kɛ kalan dɔrɔn ye o tuma sule nin de ye silamɛw yɛrɛ to kɔfɛ kojugu kuranɛ tɛ a kitiw dɔrɔn ye kuranɛ tɛ a kalali dɔrɔn ye kuranɛ tɛ a suran dɔrɔn ye kuranɛ suran kelen kelen fɛn o fɛn bɛ kuranɛ kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ magoya dɔw de ɲɛ adamaden ka ɲɛnamaya la misali la ala kira ka sahaba dɔ bɛ yen kira y'u ci mhm. o taara ka taa dugu dɔ la mhm. o taara sɔrɔ dugu masakɛ mhm. dugu kotigiba o taara sɔrɔ buntɛni y'a kin sule bɛ buntɛni dɔn wa n b'a dɔn a ma deli k'i kin dɛ ah, ah. ala k'an kisi o ma n t'a dɔn tubabu ko ko scorpion n t'a dɔn n'a y'i kin i kana filɛ ko fɛn fitinin de don dɛ n'a y'i kin i mana kɛ kamalenkɔrɔ cogo cogo ɲɛji bɛ bɔ i ɲɛ na han o tuma o taara sɔrɔ buntɛni ye masakɛ kin a masakɛ ko a b'i tinti cogo cogo la a ma se a bɛ kasi la o tuma silamɛ ninnu nana yen i y'a dɔn banabaatɔ bana bɛ mɔgɔ min na ale mago bɛ min na sisan o ye furakɛlikɛla de ye banabaatɔ mago tɛ foyi la fo furakɛlikɛla a ko aa a ko sila ko mɔgɔ dɔw nana a ye t'o ɲininka n'a sɔrɔ buntɛni kin fura b'o bolo sahaba ninnu ka ɲɛmɔgɔ ko k'a bɛ yen k'a bɛɛ b'an ka kuranɛ kɔnɔ mhm. a taara a taara suratul fatiya kalan a la mhm. buntɛni y'a kin yɔrɔ min na mhm. a ye fatiya kalan yen a ma se fatiya siɲɛ wolonwula ma buntɛni kin da in sumana k'a ban pewu masakɛ kabakoyala han a kabakoyala a ko e a ko buntɛni ye n kin furakɛlikɛlaw ye furakɛ ka fɛn bɛɛ kɛ a ma se ka kuranɛ kalan dɔrɔn o sela k'a kɛnɛya mhm. a yɛrɛ ye saga caman d'o ma mhm. o saga yɛrɛ o taara n'a ye kira ko ko n'o ye saga in jeni mhm. ko ka n'a galaga d'ale ma o tuma suratul fatiha ale nafa tɛ se ka fɔ ka se a dan na n'an ko an bɛna an da don ale la ko an bɛna a ɲɛfɔ sisan an bɛ se k'a daminɛ sisan fo ka taa se fajiri ma a nafa tɛ se ka fɔ ka se a dan na i bɛna cadeau fitinin di an ya téléspectateurs ok alhamdulilahi an bɛna kɔfɛ parce que i ya thème ka di kosɛbɛ parce que i bɛ kumana jogo de kan i bɛ kumana éducation kan vraiment o di o éducation tiɲɛna bi an mako b'o la kosɛbɛ. wa alhamdulilayi bon an bɛ min fɔ adamaden n y'a fɔ n ko ala ma sɔn ka adamaden to a yɛrɛ ma ten adamaden ye éducation de ye i m'a ye ala ye ciden fɛn o fɛn ci ala y'o ci ni mun ye a y'o ci ni kitabu de ye kitabu ye mun ye. kuma de b'a kɔnɔ kuma de sɛbɛnnen don a kɔnɔ o tuma nin de kɛ o de ka ɲi mhm. nin to yen o man ɲi mhm. o tuma a ka c'a la fɛn minnu sela ka olu ciden ninnu ka kumakan minɛ o ka diɲɛ ɲɛna o ka lahara yɛrɛ bɛ ɲɛ mhm. adamaden fo mɔgɔ ka kɛ de ladiba de ka sɔrɔ i la sule anw fɛ yan nɔ yanni silamɛya ka se anw fɛ yan nɔ ha ladilibaw de tun bɛ yan o ha mɔgɔ dɔw tun bɛ yen n'olu ko ko a ye nin to dɔrɔn a b'a to mhm. o ye ladilikɛlaw de ye mhm. o tuma ni ladilikɛla tɛ mɔgɔ la est ce que a bɛ ɲɛ wa a tɛ ɲɛ masalan misaliya la famille dɔw bɛ yen mhm. i b'a sɔrɔ ni min ye min diya o de b'o kɛ a mɔgɔ t'a fɔ mɔgɔ ma nin ka ɲi o famille den n'i y'o furu ka na i ka so a est ce que a bɛ se ka to yen wa bari adamaden ye éducation de ani jogo mhm. n'o t'i la ka ban i tɛ yen fiyewu o tuma adamaden fana n'i jogo y'i ko diya mɔgɔ min ye o de ye kanu ye kanu min tɛ ban fiyewu ka ni mɔgɔ y'i kanu i ɲɛda kama sule ou bien mɔgɔ y'i kanu wari kama ou bien mɔgɔ y'i kanu i tɔgɔ kama o kanu tɛ taa yɔrɔ si o kosɔn bi i b'i kanu dɔ ye i b'a ye kanu nin ka di kosɛbɛ ou bien i bɛ furu dɔ ye bi i b'a ye furu nin ka di kosɛbɛ ka sini sinikɛnɛ i bɛ t'a ye u bɛ ɲɔgɔn nani na o sababu ye mun ye o ma ɲɔgɔn kanu ni jogo ye o ka ɲɔgɔn kanu fɛn dɔ de kama o ka ɲɔgɔn kanu fɛn dɔ de kosɔn o fɛn tɔgɔ tɛ yen i m'a ye bamananw bɛ fɛn dɔ fɔ ko n'i kɛra mɔgɔ fɛ nata kama ko ni nata ma fɔ don min ko adamadenya bɛ dabila o tuma adamaden kana nata mɔgɔ la e bɛ nata min na yen nata bɛ adamaden kɛ jɔn de ye n'i natala dɔrɔn i bɛ kɛ jɔn de ye mhm. arabu ko inal abdu iza tama'a mhm. han mhm. ko i k'a dɔn k'a fɔ ko ni jɔn ko n'a natala ko a bɛ kɛ ko ni hɔrɔn natala a bɛ kɛ jɔn ye i hɔrɔntɔ i natala waritigi dɔ la don bɛ e bɛna sɔli ka t'i sigi a ka da la don bɛ e de b'o commentaire la don bɛ e bɛ k'o ka photo bila i ka statut la don bɛ e bɛ k'o ka photo de publier nata tɛ wa Ah? nata bɛ mɔgɔ kɛ jɔn ye siga t'a la n'i bɛ nata mhm. nata ala kelen pewu la i ka ala wele ko ni jɔn ni jɔn kariyala ko a b'i kɛ hɔrɔn ye mhm. ah? mhm. ni jɔn kariyala i bɛ kɛ hɔrɔn ye sule ala k'an kɛ mɔgɔ kariyalenw ye n'i kariyala mɔgɔ ka fɛn kɔ i kɛla hɔrɔn ye ka n'i natala mɔgɔ la a b'i kɛ jɔn ye ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi o ma an tun ye yɔrɔnin dɔ fɔ ma ɲinɛ walanda kɔ n bɛ se ka segin ka taa yen an ko kuranɛ min b'an bolo a nakun ye ka di an ma mhm. an bɛ se ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen dan n'a ye cogoya min na o de ye kuranɛ ye ka komi anw ye kuranɛ bila kɔfɛ mhm. o tuma ko o ko bɛ yen ko a bɛ kɛ mhm. i b'a sɔrɔ sule dɔw de dalen don a la dɔw ma da la ala ko min yɛrɛ an b'a la dɔw dalen t'a la i ko di o caman bɛ yen n'o dalen tɛ ala ko la kuranɛ min an b'a kalan nin han e yɛrɛ kuranɛ ka bon anw bolo kosɛbɛ dɔw dalen t'a la mhm. ala kira sɔlɔlahu alaihi wasalam mhm. ale min cila bɛɛ lajɛlen ma a ka ɲɛnamaya bɛɛ a ka tɔɔrɔ ma se mɔgɔ ma mhm. hali ala kira jugu b'a dɔn k'a fɔ ko kira ka ɲi hali n'u y'a juguya walahi u b'a dɔn k'a fɔ ko cɛ in ka ɲi ka o bɛɛ n'a ta ta o ma sɔn ala kira ye sɔlɔlahu alaihi wasalam o tuma adamaden i bɛ ko o ko la dɔw de dalen don a la dɔw dalen t'a la o tuma kuranɛ filɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i dala kuranɛ na ko a bɛ se ka adamaden mago ɲɛ diɲɛ kɔnɔ mhm. o tuma a ka ca ala fɛ kuranɛ bɛ se k'i mago ɲɛ misali la alakira sɔlɔlahu alayhi wa sallam alakira ye suura dɔ fɔ kuranɛ kɔnɔ suuratul waqiya kira ko ko ni mɔgɔ o mɔgɔ b'a kalan don bɛɛ i b'a kalan a ko i ti sa fantanya na fiyewu mhm. i b'a dɔn bi mhm. haminako min bɛ bɛɛ lajɛlen na o de ye wari ye bi nafolo ko an b'a ɲini ala fɛ nafolo ala ala k'a di e ni ne ma an lamɛnnikɛlaw naam an ma mɔgɔ o mɔgɔ bɛ k'an lamɛn an b'a ɲini ala fɛ ala ka nafolo di an n'o ma an bɛ kaloba dɔ de la n'o ye mawuludi kalo ye mhm. ala k'a kɛ mawuludi kalo yɛrɛ bonya kosɔn an bɛ min ɲini ala fɛ nafolo ko ni hɛrɛ ko la ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma o tuma ala kira ko ko n'i sela ka suratul zariya suratul wakiya kalan mhm. don o don ko i ti sa fantanya na fiyewu mhm. ah? mhm. ka jɔn de bɛ se k'a kalan mɔgɔ min dala a la kɛ ah?
mɔgɔ min dala a la a b'o de mago ɲɛ sule ala wele mɔgɔ o mɔgɔ bi ala wele i yɛrɛ ma da a la ko ala b'i jaabi e mago tɛ se ka ɲɛ ala wele la o tuma f'a k'a sɔrɔ i yɛrɛ ye danaya de sɔrɔ mhm. tuma dɔ la anw min ka baara ye ala wele ni zikiru ye i bɛ se k'i to ala wele dɔ la sule mhm. i bɛ to nafila seli la mhm. i bɛ to zikiru la i bɛ sin ka dusukun i bɛ sin ka danaya dɔ sɔrɔ ko dɔ la ten k'a fɔ ko nin ko bɛ kɛ ten wa ala bɛ sɔn o bɛ kɛ ten o b'a sɔrɔ danaya nana o ye danaya de ni danaya nana dɔrɔn o wagati de b'a sɔrɔ i ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ ka danaya ti na k'i to ala wele la k'a sɔrɔ i hakili bɛ telefɔni na ou bien k'a sɔrɔ i hakili bɛ lɔgɔfiyɛ la sini bɛ kɛ cogo di a tɛ kɛ o wagati la mhm. tuma min na i hakili bɔra fɛn bɛɛ kɔ k'i sigilen to ala wele la mhm. i yɛrɛ hakili bilala ala yɛrɛ jati kan mhm. i b'a ye i sigilen tɛ i dusukun mafa sɔrɔ o wagati o de don o jaabi o tuma kuranɛ min b'an bolo fɛn bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ kuranɛ nana k'an ka diɲɛ ɲɛ k'an ka lahara ɲɛ ala kira b'a fɔ salalahu alayhi wa salam a ko ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka diɲɛ sɔrɔ a ko i ka dɔnni ɲini mhm. a ko ni mɔgɔ min fɛ ka lahara sɔrɔ mhm. a ko i ka dɔnni ɲini a ko ni mɔgɔ min fɛ k'a fila bɛɛ sɔrɔ mhm. a ko i ka dɔnni ɲini diɲɛ ni lahara a saba bɛɛ a saba bɛɛ a bɛ sɔrɔ lɔnniya de la o tuma lɔnni jumɛn ko de don kuranɛ ko de don bari lɔnni dɔw bɛ yen o ye magosa dɔnniya de ye ala k'an kisi o ma a i yɛrɛ bɛ dɔnni dɔ kalan a bɛ se ka kɛ sababu ye k'i mago sa dɔw b'o ka ɲɛnamaya bɛɛ bila ka t'o sigi n taara jotigi fɛ ka taa joko kalan i mago sala han jurumu min ka bon ni jurumu bɛɛ lajɛlen ye mhm. sule o ye musirikuya de ye mhm. ka fila fara ala kan ala ko k'a bɛ yafa jurumu bɛɛ ma mhm. ko mɔgɔ min fo ni mɔgɔ min ye fila fara ala kan ka musirikuya n'i ko anw k'a ɲɛfɔ a fɔ cogo bɛ mɔgɔ caman kamana gan han sule dɔw b'a fɔ ko n'i sɛbɛn don i la ko i kɛra musiriku ye han yɛrɛ o bi kalan yan mhm. nabi layi masa sulemana mhm. muruku sulemana mhm. masa sulemana ka masaya a a ka masaya secret a a ka masaya boɲɛ a tun bi a ka bolola baki de la n'i bɛ fɛ ka nin kisa in sɔrɔ a i b'a sɔrɔ kuranɛ kɔnɔ tafsiri kuranɛ jalaleni kɔnɔna na ale bɛ kisa in fɔ nin fɔ cogoya in na a ko masa sulemana ka bolola baki tun b'a bolo kɔnɔ baki in bonya kosɔn a tɛ sɔn ka don baki in ɲɛgɛn kɔnɔ bari ala tɔgɔ b'a la mhm. o tuma don dɔ la a bɛna don ɲɛgɛn kɔnɔ a ye baki bɔ a y'a bila mhm. a donna ɲɛgɛn kɔnɔ mhm. a donna ɲɛgɛn kɔnɔ jinɛ kafiri nana sulemana ka baki ta k'a esaye k'a don a bolo la a ye baki don a bolo la masa sulemana sura ɲada o yɛlɛmana fɛ mhm. o tuma a y'i sigi masa sulemana sigiyɔrɔ la mhm. mɔgɔw ɲa b'a la masa sulemana de don sisan masa sulemana nana k'a bɛna i sigiyɔrɔ minɛ a ko garidikɔrɔw ma k'a ye nin cɛ minɛ a k'a faga mhm. o tuma sisan o y'o ɲɛsin masa sulemana ma k'o bɛna faga masa sulemana n'i y'i yɛrɛ to nin bolo bɛna faga masa sulemana y'i yɛrɛ ɲini a taara a taara mun kɛ a taara mɔnni kɛ ah sule ni fɛn dɔ tiɲɛna i bolo quoi kana t'i sigi mhm. an bɛ dɔw ye o ye école kɛ diplôme b'o bolo o mhm. sigilen do don a mhm. baara ko ka gɛlɛn o tuma ni diplôme b'i bolo sa e ma e ma o baara sɔrɔ taa fɛn dɔ kɛ han n yɛrɛ n delila ka dɔ ye a n'a muso bilala ɲɔgɔn na a tun bɛ mɔbili de boli chauffeur de don o tuma baara tiɲɛna a sigila so kɔnɔ a tɛ taa yɔrɔ si muso de b'a balimaw deli don bɛɛ nasɔngɔ di a y'a dɔn deli fana ka nɔgɔ musow ma ka tɛmɛ cɛw kan anw cɛw caman bɛ yen nɔ ka mɔgɔ deli a ma nɔgɔ an ma a ma nɔgɔ o tuma muso in ale de bɛ don bɛɛ ale de bɛ delili kɛ muso nan'a fɔ cɛ ma don dɔ la a ko kɔrɔ ou bien tonton mhm. don bɛɛ sigilen don so kɔnɔ ni mobili kɔni tɛ sɔrɔ ka boli taa mɔsɔnkɔrɔ baara kɛ aa cɛ ko ko muso ma a ko e dan tɛmɛna dɛ o kɛlɛla o sababu la fo muso y'a ka minɛn cɛ ka taa so kɔnɔ hmm? ah? bari muso bɛ ka dusu de don i la mhm. kana kɛ fugari ye k'i sigi so kɔnɔ mhm. ko diplôme b'i bolo baara ti ka sɔrɔ mhm. ni fɛn dɔ ma sɔrɔ taa fɛn dɔ kɛ o tuma masa solimana masaya kɔni tiɲɛna sisan a ma sigi a taara mɔni kɛ ka n'ala ko a bɛ n'i sɔn han ala bi n'i sɔn ala bi n'ala ko a b'i sɔn quoi mhm. i mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala ka hɛrɛ bi na yen mhm. han o tuma don dɔ k'a to mɔni na mhm. a ye jɛgɛ dɔ minɛ a ye jɛgɛ kɔnɔ fara min na a ka bolola baki bɔla kɔ a ye baki don a ka pouvoir nana sisan a a ye ko si tɛ gansan ye sa sisan a nalen a ko ka jinɛ kafiri minɛ mhm. o ye jinɛ kafiri minɛ k'a faga o tuma yanni jinɛ kafiri in k'a to fanga na mhm. a ye kiri caman kɛ kojugu caman kɛ mhm. o la kosɔn kurana b'a fɔ a ko wa ma kafara sulemana walakin sayatini kafaru a ko sulemana ma kafiriya a ko jinɛ setanaw de kafiriyala bari olu de ye kiri tigɛ masa sulemana nɔ na o tun ye masa sulemana ka baki di a ka fanga masaya a secret bɛɛ lajɛlen tun b'o de la n'ala sɔnna an bɛ se i fɛ i b'o secret kelen kɛ ka di ayiwa an kɔni ye kalandenw ye an b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛn sababu ma an b'i fo kosɛbɛ o tuma sisan o baki min tun bɛ masa sulemana bolo la masa de don ciden de don nabi ɲuman de don est ce que o y'a ka tawhidu tiɲɛ wa han la o kɔfɛ nabilahi ayuba ale ka bana juguyala ale lajarabi min da ayuba kan

a bɛ sɔrɔ suratul anbiya kɔnɔna na ala ko ko n y'a ka tɔɔrɔya wuli a ka denw min tun sala n y'o bɛɛ lajɛlen segin a ma ka ayuba kɛnɛyatɔ mhm. ala ye kabako de kɛ o yɔrɔ la mhm. ala m'a fɔ bana ma bɔ ayuba la ten mhm. ah? bari ni ala ko bana ma bɔ ayuba la ten o ti bana bɔcogo ye bana bɛ furakɛ de a bɛ sɔrɔ ka kɛnɛya ni bana b'i la i b'a furakɛ de ala ko a ma cogo di a ko taama dugukolo kan a ko urukudu birijilika mhm. a ko taama dugukolo kan mhm. o tuma i bɛna taama yɔrɔ min na ji bɛna bɔ i sennɔ la mhm. o tuma o ji in ta i k'a min i k'i ko n'a ye ayuba y'o de kɛ a ka bana kɛnɛyana sule mɔgɔ kana i sigi ni problème ye ko n bɛ ala ko n bɛ n sɛmɛ ala la ne jigi ye ala ye est ce que mɔgɔ jigi bɛ se ka kɛ ala ye ten n'i ma fɛn dɔ don i ni ala cɛ k'i jigi sɛmɛ ala la n'o ye han i yɛrɛ kalama k'a fɔ ko k'i jigi kɛ ala ye mhm. han adamaden jigi tɛ se ka kɛ ala ye ten fɛn dɔ de bɛ don i ni ala cɛ mhm. misaliya la mhm. ala ye adamaden da an bɛ dumuni kɛ est ce que n'an ma dumuni kɛ an bɛ sa o ni mɔgɔ o mɔgɔ n'i ma dumuni kɛ i bɛ sa kuranɛ ko ko mɔgɔ si tɛ balo dugukolo kan fo fo i ka dumuni kɛ adamaden bɛ balo dumuni de fɛ n'o tigɛl'e la i tɛ sa wa o tuma dumuni de bɛ k'i balo wa ha naam ala de tɛ k'i balo wa ka ala b'i balo ni dumuni de ye ala ka ko bɛɛ bɛ na sababu de fɛ mhm. ala tɛ foyi kɛ ten gansa mhm. an bɛ fiɲɛ min minɛ nin mhm. n'a tigɛla mɔgɔ la i bɛ sa o tuma fiɲɛ de bɛ k'i balo wa ala de bɛ k'i balo ka ala bɛ k'i balo ni fiɲɛ de ye o tuma mɔgɔ t'i sɛmɛ ala la ten i bɛ tɛmɛ ni fɛn dɔ de k'i sɛmɛ ala la o tuma n'i y'i sɛmɛ ala la ni fɛn dɔ ye a ka ca ala fɛ i jigi bɛ fa wa man yatawakkal ala lahi fa huwa hasbuhu ala ko ko ni mɔgɔ min y'a jigi sɛmɛ ne na n b'o tigi wasa mhm. o tuma sule i bɛ se k'i jigi sɛmɛ ala la ni ala tɔgɔ ye mhm. ah? mhm. i bɛ se ka kuranɛ sɛbɛn k'a kɛ sɛbɛn ye ala tɔgɔ de don ah? kuranɛ aya de don k'a ɲini ala fɛ kuranɛ aya in bonya n'a barika min b'a la o kosɔn ala n b'a ɲin'i fɛ k'an latan mais est ce que sɛbɛn bɛ mɔgɔ mako ɲa wa alhamdulilayi sɛbɛn bɛ yen a bɛ mɔgɔ mago ɲɛ ka d'a kan kuranɛ filɛ i b'a dɔn n'i ye kuranɛ jateminɛ mhm. kuranɛ ye kabako de ye mhm. ah? mhm. o tuma sɛbɛn i bɛ se ka sɛbɛn don i la min b'a to ka se k'i lakisi ko caman tɔɔrɔ ma i n'a fɔ n y'o misaliya kɛ n ko baki tun bɛ fɛn masa solimana bolo la a ka ko caman tun bɛ yen baki de tun b'a kisi ko caman tɔɔrɔ ma ka o tɛ mɔgɔ ɲina ala kɔ ah? mɔgɔ bɛ garde corps ta k'a bila i nɔfɛ a b'i garde est ce que o b'i ɲina ala kɔ wa ah i b'a dɔn ala de b'i protéger o kan i b'i garde corps ta o tɛ mɔgɔ ɲinɛ ala kɔ o tuma ala danaya kɔfɛ ni ala danaya sabatila ka ban nin fɛn ninnu tɛ se ka mɔgɔ bɔ a tɛ se ka mɔgɔ ka tawhidu tiɲɛ o tuma kuranɛ a bɛ se ka sɛbɛn tangana kosɔn k'i la tangana ye i n'a fɔ ala kira b'o fɔ muazɛteni a ko ni mɔgɔ min ye suran kul auzu birabil falaki ni kul auzu birabi nasi kalan mhm. ko ala b'i kisi o journée bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na mhm. han mhm. o tɛ kira ka kuma ye o y'a dɔn kira yɛrɛ ye fayida di o han kira ye fayida di ala yɛrɛ ye fayida di kuranɛ kɔnɔ han o tuma ko n'i y'a kalan ko a bɛ kɛ se ka kɛ sababu ye k'i kisi tile kɔnɔna na sule i b'a dɔn min ka adamaden ka fɛn fɔlɔ kan ka kɛ min ye anw bi tuma dɔw la anw bɛ boli nafoloko de fɛ han anw bɛ boli de ko an ka nafolo sɔrɔ a dɔ bɛ don nafolo ko la a bɛ nafolo sɔrɔ ka san naani san duuru dɔrɔn i b'a mɛn ko a sala mhm. a mhm. ale ma tangana ko ɲɛɲini mhm. o tuma yanni i ka nafolo ko ɲɛɲini i b'i tanga de ɲini fɔlɔ min b'a to mun b'a to ne bɛ se ka n kisi an bɛ jamana min na afiriki yan afiriki yan ye juguya jamana de ye e yɛrɛ tubabuw fɛ mɔgɔw b'a fɔ ko hasidiya t'olu fɛ juguya t'olu fɛ i bɛ se fɛn o fɛn na u b'i supporter o kan a i bɛ se ko o ko la olu b'i féliciter o kan mhm. ka anw fɛ i bɛ se ko min na i bɛ nani o de kan mhm. han i bɛ danga o de kan i bɛ juguya o de kan i dɔnko la mhm. o tuma yan ye juguya finfin jamana de ye o tuma n'a fɔra juguya juguya bɛɛ tɛ ka sɛbɛnden sɛbɛn ka taa don kaburu la juguya bɛɛ tɛ n sinamuso ye n dabali a ye n denw dabali a bɛɛ t'o ye mhm. o tuma sule adamaden dɔ bɛ yen a mhm. olu yɛrɛ ɲɛ gansan bɛ adamaden dabali y'a dɔn ɲɛ jugu bɛ yen k'i filɛ k'i filɛ dɔrɔn olu bɛ n'i filɛ ni filɛli ɲɛ min ye nin o bɛ n'i filɛ ni juguya filɛli min ye nin a bɛ jouer ka kow kan. mais est-ce que kabini fitininman wagati la est-ce que dɔw bɛ se k'i garijigɛ tiɲɛ kabini i den den fitinin wagati la. wa den fitinin dɔw bɛ se k'i garijigɛ tiɲɛ. mhm. ka baara kɛ i la k'i garisɛgɛ tiɲɛ min b'a to i ka laɲini min ye diɲɛlatigɛ la a kana sɔrɔ cogoya min na nin sule yan o dabaliw caman de bɛ yen ni mɔgɔ min ka ɲɛnamaya danna abijan ninnu ma mhm. i tɛ bɔ o ko ninnu kalama mhm. ah? n'i ka vie bɛɛ bɛnna duguba kɔnɔna ninnu ma i tɛ bɔ o kalama ka n'i taara burusi kɔnɔna na i bɛ ko dɔw ye dabali sira fɛ a bɛ mɔgɔ kamanagan
sisan n'o k'i dabali kabini den fitiniman wagati la est ce que euh, pouvoir mystique dɔ bɛ yen min bɛ se ka a dabali tɔ tiɲɛ ka bɔ o dabali bɛ yen kuranɛ de bɛ yen ka dabali bɛɛ lajɛlen tiɲɛ an da ma maga suratul fatiya la han suratul fatiya kɔrɔ ye al fatiha arabukan na al fatiha a labanna ni tawul marbutu ye ko ka dayɛlɛliw kɛ han o tuma fatiya bi dayɛlɛli kɛ da jumɛn de fɔla han da bɛɛ mhm. han n'i bɛna seli i bɛna fatiya kalan ale de bɛ seli dayɛlɛ mhm. ni fatiya bɔra seli la dɔrɔn seli bɛ tiɲɛ mhm. han o tuma kuranɛ ni fatiya ni fatiya bɔ kuranɛ na kuranɛ tɛ bari a fɔra suratul fatiya de ma ko umul kuran ko kuranɛ suran bɛɛ lajɛlen ba o de ye suratul fatiya ye o tuma i bɛ se ka suratul fatiya sɛbɛn han k'a sɛbɛn ni nasi ye i y'a dɔn

dɔ y'a ɲininka k'a to plateau kan i n'a fɔ ne n'e sigilen bɛ cogoya min na mhm. o y'a ɲininka ko est-ce que ko mɔgɔ bɛ se ka kuranɛ sɛbɛn k'a kɛ nasi ye mhm. k'i ko n'a ye ka jinɛ gɛn ka bɔ mɔgɔ nɔfɛ mhm. ou bien ka sitana gɛn ka bɔ mɔgɔ nɔfɛ ou bien ka garisɛgɛ ɲini a ko a bɛ bɛn wa a ko k'o bɛ bɛn ko a bɛ daga ko basi foyi t'a la o tuma ka nasi sɛbɛn o tuma k'i ko n'a ye k'a min o bɛ daga ka e mɔgɔ min bɛna kɛ a k'a sɔrɔ i yɛrɛ dalen don a la ko nin ye fɛn barikama ye i kan'a minɛ ni fila fila ye a minɛ ni barika ye k'a dɔn k'a fɔ nin fɛn min filɛ nin ye tiɲɛ ye n'o kɛra a bɛ se k'i mago ɲɛ mɔgɔ mɔgɔ dala kuranɛ na kuranɛ bɛ se k'i mago ɲɛ i ka diɲɛ fara lahara kan
alihamudulila o diyara an ye kosɛbɛ an bɛ vieux dunbiya fo okay. an bɛ bala uh, musa an bɛ fo wala ivon soro an ma ɲina i kɔ an bɛ fo okay, an bɛ monsieur soro an b'i fo kosɛbɛ an bɛ sule ka an b'u bɛɛ lajɛlen fo alihamdulilayi i ya kanubagaw de bɛ dɛ an bɛ imamu yɛrɛ kanubagaw fo kosɛbɛ n'ala sɔnna an kanubagaw bɛ yen yɔrɔ caman na u bɛ an yɛrɛ encourager e kɔni ɲɛ b'an sigilen na an ye denmisɛn fitininw de ye naam ka ala ye bonya fitini min d'an ma mhm. o ye dɔni de ye naam o tuma ni ala ye dɔni d'i ma mhm. dɔni kan ka kɛ nɔɔrɔ de al ilimu nurun naam dɔni ye nɔɔrɔ de ye mhm. o tuma a nɔɔrɔ a ti dan e dɔrɔn na naam n'i dɔni kɛ i kɛra bɛɛ lajɛlen ka bila de la ka sule fɛn dɔ bɛ yen a bɛ ne yɛrɛ kamanagan bi an ka sisan dɔnnibagaba ninnu na e n'i mago jɔl'o la o sɔrɔli man nɔgɔ sa naam n'i y'o ka nimoro yɛrɛ ta ni karamɔgɔba dɔ ka nimoro dil'e ma e de b'o wele fo ka dɛsɛ o t'i ka appel ta han n'i taara o ka so ko i mago b'o la o bi ɲininkali kɛ ko sala mɔgɔ sugu jɔn de don han karamɔgɔ dɔ de b'o ɲininkali ko sala a nana ni mobili ye o bi fini sugu jumɛn b'a la a ye t'a fɔ ko ko n bɔla an karamɔgɔ kɔmi ile yɛrɛ karamɔgɔba ye n'ala sɔnna i ya nimero bɛ di mɔgɔw ma sisan

an y'a fɔ fayida mhm. ala kira ye fayida caman di ala kira salalahu alaihi wasalam mhm. don dɔ la a ye duwawu dɔ di a duwawu in bɛ sɔrɔ tirimizi kɔnɔ min bɛ recherche kɛ dɔɔni na o bɛ se ka bɔ a kalama ala kira ye fayida di mhm. sabakɛ dɔ ma mhm. a ko ni mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye nin kalan mhm. a ko tɔɔrɔ foyi t'i sɔrɔ tile kɔnɔ sabakɛ y'a kalan fajiri fɛ k'a sigilen to a taara barokɛyɔrɔ dɔ la o nana a wele o k'a ma a tɔgɔ ye n'i ma fili abu darida ye o nana a wele k'a fɔ a ɲɛ ko tasuma bɛ k'i ka bon jeni a ko ale ka bon o ko ɔhɔ a ko ayi mhm. a ko kira ko ko ni mɔgɔ min nin duwawu kalan mhm. ko tɔɔrɔ foyi t'i sɔrɔ tile kɔnɔ mhm. a ko ne ye duwawu in kalan n dalen don a la tasuma tɛ n ka bon jeni eh, n'a fɔra mɔgɔ ma ko tasuma y'i ka bon jeni i ja t'i wuli wa i ja bɛ wuli i bɛ boli ka taa ko ɲɛɲini kɛ ka kira min y'a di o danaya kosɔn a ko tasuma tɛ se k'ale ka bon jeni o tuma o taara ka bon filɛ o taara a sɔrɔ tasuma ye bon entourage bɛɛ jeni mhm. ka bon yɛrɛ kɔnɔna mhm. tasuma m'o jeni mhm. o tuma o duwawu in a bɛ se ka kɛ don dɔ la an bɛna ale di kanubaga ninnu ma inshallah n'ala sɔnna o kɔfɛ an bɛna fayida min di bi bi na adamaden bɛɛ mago bɛ fɛn min na o ye garisigi de ye naam ah? da sera kuma ma sisan garisigi o de bɛ cɛ kɛ cɛ ye faransikan o ye biki ta o tuma garisige mɔgɔ bɛ don batonin kɔnɔ mhm. k'i ni di ala ma a mhm. n bɛ sa n bɛ balo mhm. ala de b'a dɔn k'i i kunda baji kan kɔgɔji kan ko i bɛ taa erɔpu
mɔgɔ b'o kɛ garisige de nɔfɛ sule dɔ bɛ si a ɲɛ na ni marifa ye a dɔ ka pɔrɔtu da la mɔgɔ b'o kɛ garisige de nɔfɛ a i bɛ dɔ ye ɲaman tomu kan a bɛ ka mana kolon tɔmɔ ɲama garisɛgɛ de nɔfɛ dɔ bɛ jigin dɔ ka kabinɛ kɔnɔ mhm. k'a a kɔnɔna fɛn bɔ garisɛgɛ de nɔfɛ o tuma i b'a sɔrɔ adamaden mago bɛ garisɛgɛ la kojugu ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan o tuma an bɛna fayida di kanubagaw ma garisɛgɛ ko la mhm. ni ne yɛrɛ kɔni dalen don garisɛgɛ ko la mhm. o ye nin de ye zikuru de don mɔgɔ o mɔgɔ bɛ se ka zikuru kɛ i bɛ se ka zikuru kɛ ka tan dɔ ta k'i sigi zikuru kɛ sule mhm. zikuru nafa ka bon kojugu mhm. ah? mhm. mɔgɔ o mɔgɔ bɛ se ka zikuru kɛ ka caya a b'i ka dugawu jaabi caya i m'a ye ala kira ko a ko mɔgɔ damadɔ bɛ a k'o ka dugawu bɛ jaabi a ko azakiruna laha kasiran a ko minw bɛ ala kofɔ ka caya ka zikuru kɛ ka caya o ka dugawu bɛ jaabi an ka moriba ninnu o ka kow tun ye kabako kow ye dɔwɛrɛ tɛ n'i ginja alimamu ninnu fɔ mhm. olu ye zikuru min kɛ mhm. esike o zikuru yɛrɛ dugawu jaabi kosɔn n'o y'o don fɛn o fɛn na ala b'o ka dugawu jaabi tant que o y'o yɛrɛ kolo ala ɲɛ ka k'u tigɛ ka bɔ fɛn bɛɛ la ka ala wele o barika la ala y'o dugawu jaabi d'o ma mhm. o tuma an bɛna fayida min di aw ma zikuru de don mɔgɔ o mɔgɔ n'i wulila fajiri fɛ n'i kɔni b'a kɛ fajiri selo fajiri seli i b'a kɛ ou bien fitiri seli kɔfɛ i b'a kɛ fɛn min kɔni ye i yɛrɛ dahirimɛ ani garisɛgɛ ko kɔni ala b'o nɔgɔya i ma k'o dayɛlɛ i ɲɛ o tuma an bɛn'a di kanubagaw ma a zikuru ya fatahu ya fatahu ya razaku ya razaku o tuma ala tɔgɔba fila de faralen don ɲɔgɔn kan bɛ ka a kɔrɔ fɔ fatahu ye ko ya fatahu ko ala min bɛ dayɛlɛli kɛ o tuma sule bɛɛ lajɛlen mago bɛ dayɛlɛli de la dayɛlɛ masa ko a ko cɛ ka kow dayɛlɛna sisan dɛ ɔhɔ o tuma ala de ye sɔrɔ ala de ye f'a ye nin fɛn sɔrɔ a ye nin fɛn sɔrɔ bɛɛ mago bɛ dayɛlɛli de la fɔlɔ o tuma ya fatahu ale de bɛ dayɛlɛli kɛ fɔlɔ ka hɛrɛ kow dayɛlɛ ya razaku mhm. bɛɛ mago bɛ garisigɛ fana na o tuma nin ala tɔgɔba fila in faralen ɲɔgɔn kan mhm. i b'a zikuru kɛ fajiri seli kɔfɛ ya fatahu mhm. ya razaku kɛmɛ wolonfila ani bi kɔnɔntɔn ani wolonfila a ye biki ta kɛmɛ wolonfila bi kɔnɔntɔn ani wolonwula kabako o tuma o de bɛ bɛn fatahu yɛrɛ adadu n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a jateda a bɛ bɛn o de ma o tuma n'i y'o kɛ o kɛcogo la sule walahi mɔgɔ o mɔgɔ ni i nin ta k'i wasa don a la han a b'i ka garisige ko bɛɛ lajɛlen da an karamɔgɔ esa worow tɛ yɛrɛ n'a sisɛw n'o ɲɔgɔnnaw e ka dɔ bɔ i b'a kalama saraka fana mɔgɔ n'i bɛ ala wele han ala wele ni saraka bɔ de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ han mɔgɔ mɔgɔ bɛ saraka bɔ mhm. saraka bɛ se ka kɛ sababu ye ka hɛrɛ se ma mhm. wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu mhm. ala ko ko n'i ye fɛn o fɛn di ala ma ala bɛn'o remplacer ni fɛn fɛn min ka fisa n'i ta ye sule tuma dɔw la n'i kamanaganna fitini min b'i bolo n'i mago b'a la o ta k'o di ala ma tuma dɔw la y'a dɔn o man nɔgɔ e ka wari bɛɛ banna k'a to waa kelen o waa kelen e mago b'a la n bɛna nasɔngɔ bɔ n'a ye ka da ala la mhm. ko n'i y'a di ala ma mhm. ko ala bɛna n sɔ fɛn na mhm. k'o waa kelen ta k'a di ala ma a bɛ komi i bɛ fɛ ka bi don ala la i bɛ fɛ ka a yira ko e ye fɔnisiri ye ka tɛmɛ ala kan ha ala dun ka fɔnisiriya ka bon i y'o waa kelen min di ala ma walahi ala b'o falen fɛn caman na min ka fisa n'i ta ye sule cɛkɔrɔba dɔ delila k'a fɔ n ye a ko imam a ko ni garisɛgɛ ko gɛlɛya y'i sɔrɔ mhm. a ko ni wari fitinin b'i bolo mhm. ko kana bakiluya a wari fitinin ta i k'a di ala ma mhm. a ditɔ i ala ma i k'a fɔ ala n ye nin d'i ma e ko ko ni mɔgɔ min ye fɛn di e, e ala ma e b'a falen fɛn na min ka fisa n'i ta ye o tuma ala n ye nin di ala ma o y'o min di ala ma i sigi i ka ala filɛ ala bɛna min kɛ i ɲɛ o kɔnɔna na a bɛna min d'i ma i ye min di a bɛ caya n'a ye siɲɛ caman mhm. o tuma garisɛgɛ ko n'i mago b'a la tuma dɔ la i bɛ se ka saraka bɔ mhm. o tuma n'a fɔra ko moriya mhm. moriya sigilen don zikiriw ala wele ani sarakabɔw de kan a bɛɛ lajɛlen ye fɛn barikamaw de ye silamɛya ye yamaruya kɛ n'a bɛɛ lajɛlen ye silamɛya y'an bila a bɛɛ lajɛlen na o tuma sule n'i tora ya fatahu ya razaku in kan i b'a zikuru kɛ a bɛna min kɛ fɔlɔfɔlɔ a bɛna i ka ko diya mɔgɔw ye adamaden ka ko bɛɛ ye kanu de ye o mhm. i m'a ye kira bonyana ala y'a kanu de o mhm. nɔ n'o tɛ a tɛ komi k'a ye baara kɛ ka tɛmɛ cidenw bɛɛ lajɛlen kan mhm. nabilayi nuhu ye san ba kelen de kɛ ala wele la han o tuma ala ye kira kanu de o tuma n'i tola ka ya fatahu ya razaku zikuru ala bɛn'i kanu sule baarakɛyɔrɔ ni patron y'i kanu mhm. han ni patron y'i kanu mhm. i bɛ salaire ɲɛnama sɔrɔ mhm. i bɛ place ɲɛnama sɔrɔ han o tuma adamaden ka ko bɛɛ ye kanu de o tuma a bɛn'i kanu don mɔgɔw la kanu min de don hinɛ kanu bari kanu ye kanu sugu dɔ ye han dɔ bɛ yen nɔ dɔ b'i kanu ni kojugu ye han i b'a sɔrɔ muso dɔ bɛ a bɛ taa baarakɛyɔrɔ la a ka ko bɛ se ka diya patron ye nk'a tɛ diya patron ye ka ɲumanya sira fɛ a b'a kanu sira wɛrɛ de fɛ mhm. ala k'an kisi o ma mhm. o tuma ni mɔgɔ y'i kanu ni ɲumanya sira ye o de ka fisa ni fɛn bɛɛ lajɛlen mhm. o tuma ya fatahu ya razaku imamu yɛrɛ bɛ zikuru min kɛ su ani tile ni n t'a bila fiyewu o de ye nin ye inshallah o tuma an yɛrɛ dalen don min na an b'o de di kanubagaw ma naam an b'ala fo alhamdulillah an kana mɔgɔ miniti dɔ la miniti kelen ok alhamdulillah inshallah mais euh, ni euh, miniti kelen kɔnɔ i b'o jaabi ni mɔgɔ min k'a ye ko zikiru ko ka gbɛlɛn a ma mais a bɛ fɛ ka na a ya ko kalifa alimami ma pour que alimami y'a da yɛrɛ ayiwa alhamdulilahi sule mɔgɔ dɔni ni ala y'i kɛ dɔnnibaga ye han naam dɔnni kɔnɔna ko ka ca gindo caman b'a kɔnɔ mhm. dɔnni yɛrɛ ye gindo de ye mhm. han dɔnni ye gindo dɔnni gindo mhm. o de ka bon ni dɔnni kɛnɛnata ye an kɔni nana ka na kuma sariya kan mhm. ka daw dɔw yɛlɛ adamadenw ye mhm. ka nin bɛɛ kɔfɛ ni mɔgɔ min yɛrɛ mago bɛ imamu yɛrɛ la mhm. ni imamu sɔrɔ a ka sigiyɔrɔ la o bɛ n'i ɲɛ ni imamu ɲɛ kɛra kelen naani ye ɔ i bɛna dɔn k'a fɔ ko imamu yɛrɛ ye min ye an ye bosodenw de ye e y'a dɔn mɔgɔ bɛ to k'a fɔ ko boso moriw an kɔni tɛ moriw ye anw ye garibuw de ye inshallah ok alhamdulilahi sisan an b'a tɔ kɛ foli ye naam eh, sule an bɛ an kanubagaw fo kosɛbɛ foyi tɛ kanu de bɔ ni hadamaden y'i kanu han i ka foyi i ka foyi i tɛ se ka foyi kɛ a ɲɛ min b'a bɔ diɲɛ dala kanu de la wa lahara fana ye kanu de ye mhm. an b'a ɲini ala fɛ ala k'an to kanu na mhm. an bɛ an kanubagaw fo mhm. imam b'a dɛmɛbagaw fo an bɛ an teriw fo vraiment an bɛ sule yɛrɛ fo an bɛ Magic Pro an bɛ aw fo bari aw ye nin ŋaniya min ta a bɛ se ka kɛ dɛmɛ ye bɛɛ lajɛlen ma mhm. dɔw bɛ na olu bɛna ka publicité kɛ olu mhm. b'o dahirimɛ sɔrɔ a la mhm. aw b'o baraji sɔrɔ dɔw bɛ na o bɛna diinɛ lase dɔ b'o ta ka baara kɛ n'a ye aw b'o baraji sɔrɔ o tuma nin fɛn ninnu a nafa ka bon kosɛbɛ kuma tɛ silamɛya yɛrɛ ma an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an bɛ an kanubaga bɛɛ lajɛlen fo alihamudulila